Igbo bụ Igbo ekene m unu Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ndị ọma njem mụọ na asị nke a na-etu ya na nke e chiri ya zaa ndị be anyị ọ ga-amalụ na anyị mma maka na egbuo n'aka nri na-egbute mma egbuo n'aka ekpe na ifeọma ga-eri aka ya anyị na-ekwu bụ nwa mmụọ emegbuna nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegbuna nwa mmụọ maka na ofeke tikpolu isi mmọnwụ ga-akwụ ụgwọ isi mmọnwụ aka m bụ nwanne unu nwoke bụ maazị Chinwatakwaakụ nwa si Ọmambala wee bịa ụwa ana m ka m si eje Ndị be anyị, anyị ka nọ n'oge nkwalite Igbo ebe anyị na-akụzi maka omenala, ejije nakwa asụsụ. Ee, mana anyị kebe wee bido kụzibe maka odide nakwa asụsụ Igbo. N'oge na-adịghị anya, anyị ga-amalite. Anyị na-ekwu maka omenala a, ụfọdụ ndị anaghị aghọtasị ihe anyị na-akọwa maka omenala. Mana ụfọdụ ndị na-eji ihe ha fụrụ na onyonyo Nollywood na-aghọta omenanị dịka ajọ ihe ebe a na-egbu mmadụ kpara anị ya maọbụ gbuo nwunye ya chịrị ụmụ ya zọrọ anị ya mana ọ bụrọ ya bụ omenala o nwelụ anyị pụtara ụwa kwudo ndị nna nna anyị fa omenanị ka ha mewe bie ndụ bike nka n'agbanyeghị na o nwere ọtụtụ ihe ndị dị n'omenanị e kwesịrị iwepụ mana oge na-adịghị anya anyị ga-ene anya n'ihe ndị a mana nke bụ ezie bụ na ndị ọrụ ụgbọala ekwezi anyị malụ ndị bụ ndị ala ya bụ ndị mekanik maka na onye ọbụla sịzi na omenala ma ndị ghọtara ihe omenala bụ ma ndị aghọtarọ mana ka o sina dị ka o sina dị ka o sina dị ndị be anyị ewi sị na kama isi ya ga-ekpu anwụrụ ka ọsọ gbuo ya na dinta maka orimiri bukwa ibu n'ụgbọ ka e ji aga ya ee ụmụnne m ọ na-abụ na anyị na-asị na ihe onye amarọ ama ama ya mana ọ bụsịrọkwa eziokwu maka na ọ bụrụ na ọtụtụ ihe anyị nefuru anya n'ebe ọ dị n'ụzọ omenala ọtụtụ ihe anyị na-akpọrọ ihe na ọ bụrụ na anyị matara ihe ọ bụ imirikiti ọnọdụ anyị nọ n'ime tata ụfọdụ ndị ma mma mmadụ anyị akarị nọ n'ime ụmụ obele ife anyị na-afụ ọ dị anyị ka na o nwerọ ihe ọ bụ ọ bụ nnukwu ihe um na mbido arọ a o nwere ezigbote ọkwa aka m m dugalụ idunata nwunye mgbọsị anyị na-eje idunata nwunye a o nwere ọyị m si mgbago wee nata ọ na-asị m na ọ chọrọ ka anyị fụ maka na oge na-adịghị anya ha ga-ana ịmago ka ije ha si adị m sị a na nsogbu adịrọ mana tupu o lute anyị apụbago ije anụta nwaanyị M wee sị ya okay ka o soro anyị ka mụ na ya yilu jee anyị luru ebe a na-anụta nwaanyị ịmago mkpọtụ dị ebe niile enyi m nwoke na-azanụ call ọ zapụ ọ za ọ pụọ n'ilo a nọkata amarọ m ihe sị m Chinwatakwaakụ kedu ọyị gị nwoke kedu onye gị na ya so m wee gapụ n'ilo nekwa ọyị m nwoke n'ebe anyị bịara ịnụ nwaanyị na be ndị a e nwere obele ihe dịka agwụ a dozie o nwe ukwu osisi a mara akwa dị n'akụkụ ebe a i nekwu anya ị fụ ihe ndị a kwagasị n'akụkụ ya enyi m nwoke a wee nọdụ n'akụkụ ya gbakụta ya azụ ọ nọ n'akụkụ ya wee na-anyụ mamịrị mamịrị ka ọ na-anyụ ya m fụ ya m tie sị na ndị anwa m mana ọ nyụgo mamịrị bụ na ọ nyụgo mamịrị m kpọọ ya m sị ya nna ọ na ị fụrọ ihe dị ebe a ị na-anyụ mamịrị ọ sị m na ọ fụrụ ọrụ ukwu osisi e konyere akwa na ya m sị ya i nwere ego i ji n'akpa ọ sị m nke nke bụ na o nwe ego o ji n'akpa m sị ya tinye aka n'akpa na ọ bụ na o nwe ego i ji ka i wepụta maka na ọ mụ du gị bịa ije a e wepụ na ọ mụ du gị bịa ije a ma m rapụ gị gị bụ nwata dọla agbalị ka gị na ife mee o tinye aka n'akpa wepụta ofu akpa ego m sị ya kwubie okwu n- n'isi ego a gị gwa aja ana obodo a na ihe na-amarọ ka ala ma gị na nke i me na ama ama na i ji ego a agbara isi onwe gị o kwusịa okwu a tọgbọ ego a n'ana anyị apụọ o mesịa na-ajụ m na-akọwala ya ndị be anyị iji wee maa atụ ka m gwa unu na m kọwala unu ọkachasị ụmụ ikorobịa ọ bụrọ ebe ọbụla ị pụta ị ga-afụ ị fụrụ ị nyụọ mamịrị ọ bụrọ ebe ọbụla ị pụta ị nyụa nsị i si ebe ị nọ bụ obodo gị wee pụọ maọbụ ebe i bi i bitegoro aka wee gapụ agapụ wee jee obodo ọzọ ị ga-akpachapụ anya ọ bụrọ na ị ma anyụ mamịrị ị ga-anyụ mamịrị mana ị ga-akpachapụ anya fee isi ya naabọ anya dịka mụwa ebe a m kwụ kịta akarọ amụ m mgbe a nụrụ agha amarọ m mmadụ one nwụrụ ebe a m zodoro ọkpa amarọ m onye e niri ebe a ma o nwe onye e niri ebe a amarọ m o nwe alụsị ọfịa dị n'ebe a kịta m nọ amarọ m o nwere altar dị ebe a amarọ m o nwe nnukwu aja a chụrụ ebe a nyụọ mamịrị ebe a mana amarọ anọrọ m ya mgbe e mere ihe ndị a mana o kwesịrị o kwesị atonement i tinye aka n'akpa i were ọ bụrụ na ego ka i ji ọ bụrụ ego ayọrọ ka i ji maọbụ na ọjị ka i ji i were ọjị a wapụ i kwuo sị ya na ihe ị na-amarọ ama makwa gị ya emena gị ya na-eme ofeke ọ bụrụ na ego ọ bụrụ ego ayọrọ ọ bụrụ na ọjị ị wụpịa n'ana ebe a i jebere onwe gị ọtụtụ ihe na-eme ndị mmadụ kịta bụ ihe ha na-amarọ ha ji aka ha zụtala onwe ha ọzọkwa bụ ndị na-eme travel a nọkata moto gbaa brake ebe ọ bụla ị fụ ị nyụba mamịrị ị ga na-ene anya na-ajụ ese ọ bụghị ọ bụrụ na ime ma njukwudo ese maka na o nwerọ onye ị ga-afụ ị ga-ajụ ese mana akụ si na-adị ọ bụrụ na o pekata mpe ọ bụrụgodi na 5 naira ka i ji were ya kwubi okwu sị na ihe ọ bụla e me n'ana ebe a na ịmara isi ya na ya mere gị ya na-eme ofeke ọzọ dị ka ibie bụkwa mmiri mana ndị be anyị emebisigo mmiri ekwu okwu omenala onye ọbụla makapụta na a na-eme omenala na a na-eme omenala ma ndị ghọtara ihe ọ bụ ma ndị aghọtarọ ihe ọ bụ ọ na-eme a zụgide afịa maọbụ onye lụgide ọrụ ego o ji azụ afịa gbalie o jee ofu ebe jee sata ịbụa maọbụ ịtọ anyị masị ya niile unu dị na-asa ọ sata ịbụa maọbụ ịtọ ọfụba echi anọkata before tupu ị na-amụ ya ọnwa naabọ na ịtọ ọ bụrụ ọbala tụle oke dibịa anyị enwere ndị anyị eji bido chọọ ofu onye a bịa ejideli ya onye ọcha onye ọcha kwụọ ya ụgwọ ịbụa na ịtọ o jee kpọta ndị ọzọ ọ zabagokwa dibịa ọ bụrụgo dibịa echi na nwanne echizi o kechie ihe niile ọ ma ka o si alụ ọlụ ma ndị ọ marọ ka o si alụ ọlụ o bulu ha niile yoo na mmiri mmiri obodo ji ebili mmiri obodo ji ebi ndụ ị pụtara ụwa kwudo echizi na nwanne echi ị nụ na mmiri a na ọbala na-agwụzi mmiri mmiri a na-eli mmadụ imilikiti mmiri na-eli ndị mmadụ kịta abụrọ na mmiri a na ọ dị ogbu ka ọ nọ n'udu mmiri maọbụ na o nwere ihe dị iche na-eme na mmiri a kama na ọ bụ ihe ụfọdụ ndị dibịa aka n'elu na-emeta eji ebukọrọ ihe niile dị n'ụwa ma nke ama ihe ọ na-alụ ma nke amarọ ihe ọ na-alụ yoo na mmiri adọnyela anyị echizi ị bịa igwu mmiri ihe na-amarọ mmiri lie isi gị ọ dị oke mkpa na ị ga-ama ihe ndị a mụwa bụ chi nwatakwa akụ na-agwa gị na ọ bụrụ na azụ na-abịa ụwa n'ụdị nke mmadụ na Ọmambala na Oyi bụ azụ ka anyị bụ mana ọ bụrụ ebe ọbụla m fụrụ bụ mmiri m wụba ọ bụrụ eziokwu ọ bụrụ na ọ dịgo oke mkpa na iwu bụ na m ga-aba na mmiri a wepụta ego ego na ọbụla i ji ọ bụkwara na ego ka ọ bụ maọbụ ego ayọrọ maọbụ ọjị i wepụta ya kwubi okwu kpọọ afa gị gwa mmiri azi anyị emela gị ya na-eme ofeke na i ji ihe i ji n'aka ego a maọbụ ego ayọrọ maọbụ ọjị na-agbalụ isi onwe gị i kwusie ya ị wụpụ ya wụnye ya na mmiri i mee ihe ị chọrọ ime ị gaba maka na onye chi ya na-azọ na-azọkwa onwe ya ndị be anyị anyị na-ekwusi na omenala Igbo na ọ ga-adị nke onye na-eme ma na ọ dịrọ mma ya wepụ aka dịka unu anyị na-ekwusi na ọ ga-abala anyị baalụ nwoke baalụ nwaanyị maka na na eze a na-achịkọ ọfụma bụ na-anụta aka ala eze maka na gidigidi bụ ugwu eze ndị be anyị daalụnụ